igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ekele m unu mụọnụ zụọnụ ụmụ unu ga-azụ unu nnọọ na agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ nke ụtụtụ tata bụ abalị abụọ n'izu nke ndị ọrụ bekee bụrụkwa ụbọchị chineke kwọrọ aka kee mee ka ị dị ndụ n'ala ndị dị ndụ maka eh, ị ma na a sị na ọ wụ onye dị ndụ bụ onye nwere olileanya ya mere ana m asị gị nnọọ ee agbapekwala ka ị ka na-ekwo ụra ị gara ọrụ abalị ka ọ bụ nọọ nọọ na a sị kamgbe abalị ka ị na-arahụ ụra ka na-ekwo ụra ebe o jigoro elekere atọ gafee elekere it- eh, nkeji atọ gafee elekere itoolu n'ụtụtụ a ị ka na-atụgharị na-agwọgharị ụra na elu akwa ee na-asị na "Mm, taa amakwa m ka ahụ dị m ma aganwukwa ọrụ ee chetakwa na aka aja aja butere ọnụ mmanụ mmanụ a sị onye arụghị ya erila maka na eh, ọ wụọ ndị ọzọ na-arụ gịnwa na-eri eh, ọ dịghị mma ọ dị mma gbakọọ ya wepụ ma ọ dị mma a sị na ọ gịnwa na-arụ onye ọzọ na-eri ọ ga-adị gị obi mma ya wụ tụwa onwe gị mbọ mara ka ọ ga-esi wee fụọ onye ị ga-atụ mbọ mbọ a m bụ maazị okwu francis ide na nke taata anyị juru eju bara abara nwanne nwaanyị kelee ndị igbo ka anyị buru egwu na-aga ọ dị mma ndị Igbo daalụnụ ụtụtụ ọma nụ afa mụnwa bụ Florence Achịrịme Success daalụnụ
afa ya bụ Achịrịme Success Florence ha ncha niile bụ aha eh, eji ama mmadụ ama nke nke a na-etu gị nke nke ị na-aza echefula na eh, aha bụ njirimara mmadụ eh, bụkwazịlụ ife ndị nwere okwukwe na-asị na ọ na-eso mmadụ ihe a na-etu gị nwere ike ọ bụrụ na ị bụ Nwachinemere ị ga-achọpụta na ee eh, e nwere ka ndụ gị ga na-esi na-aga ị hụ na ihe na-agara gị chiriri werere mana chi gị maka na chi gị na-eme ị na-aza Chinazọ ee eh, chi ana-azọpụta gị n'ọtụtụ ihe nsogbu ee anyị bụ ndị na-aza Okwudịrịchukwu ee okwu nke anyị na-adịrị chukwu ya bụ na ihe ị na-aza ihe a na-etu gị na e, oso ọ na-esokwa ụkpụrụ ndụ gị kpatara na ọtụtụ ee, ndị gabigara ọtụtụ ihe mgbu na-enyekwa ụmụ ha aha ee dịka ihe yiri ihe ahụ ee dịka onye nọtere aka ọ mụtabeghị nwa mgbe ọ mụta nwa ee eh, ọkachasị ọ mụta nwa nwaanyị ọ baa ya Chinasaramokwu maka mgbe ahụ ọ na-adụghị ime ọ lụrụ di na-adụbeghị ime ị fụ ụdị asịrị a na-akọ ei o mebichaana akpa nwa ya ei ị makwa na eh, mgbe ahụ ọ na-eto agbọghọbịa eh, o wepụ nwa nke a ụbọchị ọnwa niile ka o ji ewepụ ewepụ nwa akpa nwa ya nke nwa ọ wụ onye ọgbanje akọcha ihe ndị a niile nwaanyị nwee na ihe ọ ga-ekwu maka na ọ bụrụ na ihe a na-ekwu bụ asị ya tụrụ ime ka a fụ Ehe. mana emechaziri ọ tụrụ ime mụọ nwa agadaga nwa nwaanyị Ee, ihe ọ ga-aba ya bụ chinasaram chinasa ngwanụ ka anyị jee ezumike ọ ga-abụ ọ bụrụ na anyị chighata azụ anyị atọghepụ ngwugwu ahụ anyị kegoro mbụ ihe a ga-eji eme isiokwu n'ụbọchị nke taa biko agbanyụla igwe onyonyo gị sị na ndị a na ha emechiela anyị emechibeghị naanị obere ezumike ka a ga-eji echigha azụ anyị akọrọ gị tọghepụ ya ma malite n'uju ya ee ihe a ji bịa n'ụbọchị nke taa ndewo

nna m ukwu a na ihe onyonyo dị iche iche na mba ụwa niile bụ ugbu a anyị na ya na ebe a mama afrịka igbo anyị zuru ka eme
Wow, ndị Igbo nke na-enwe ugbu a bụ na ebe a nọ bụ na Mama Africa Igbo TV ya ka unu ga na-ekiri o ihe na-eme interested n'ebe anwa ọ wụ ebe a nọ mama africa igbo tv daalụnụ Mama Africa Igbo anyị zuru ka eme Africa igbo tv daalụnụ
Mama Africa Igbo anyị zuru ka eme
ọ dị mma eh, gị bụ onye ọma na-ekiri anyị echighatago azụ ee na nke tata eh, anyị ga-akọrọ gaba ebe anyị kwụsịrị ụnyaahụ Ah, dịka nkwa anyị kwere unu tupu anyị emechie mmemme anyị ụnyaahụ anyị gwara gị na ebe ọ bụ na anyị ji eh, isiokwu gbasatara nwoke ịnapụ nwanyị mm, nwoke- nwanyị ịnapụ nwanyị ibe ya di ya Ee, ee, na tata na anyị ga-etinye ọnụ n'ihe gbasatara nwoke na-anapụ nwoke ibe ya nwunye ya Mm, ọ bụ ihe a ga-eji emere isiokwu n'ụbọchị nke tata nne ị nụrụ ka m si kwuo ya Ee, nwoke na-anapụ nwoke ibe ya nwunye ya Mm, ya bụ nwoke ịnapụ nwunye nwoke ọzọ hmm. eh, anyị sị ka anyị kụọ na asịrị a ka anyị kụọ ya gba mechie ọnụ ka nke a gaa maka na anyị nwekwara ike kpọọ ya asịrị nwee ike kpọọ ya eh, okwu eh, ndụmọdụ maọbụ okwu agbamume maọbụ nkụzi ihe na-amabughị na ọ dị maka na o nwere ndị na-ekwenyeghị na ihe ndị anyị na-adị na-akụ ebe a na-eme eme hmm, anyị wefụta isiokwu etu a mgbe ụfọdụ ee eh, e nwere ike onye nọ n'akụkụ asị gị hapụ ya na ọ wụ akụkọ ndị na-ekwu okwu n'ikuku ị ma na ha na-akụka eh, hapụ ha n'akụkọ ihe akwa n'ihe mere eme kedu ihe a na-ekwu ihe a na nwoke nwere ike ịnapụ eh, nwoke ibe ya nwunye ya ee eh, mana gbakọ wefu n'akụkụ ebe i bi ọ ị nụnụbeghị ya ka ọ maka na ụfọdụ na-emechi ọnụ ihe nwere ike na-eme ha ha ekwu okwu ọ dịzie ka ya nwee ihe na-eme mana ọ na-eme Mm, a na-anapụ nwoke na-anapụ nwoke ibe ya nwunye ya ọkachasị ee maka ị ma na ndị Igbo tụrụ ilu sị na ọ wụ ee ụkwụ jie agụ mgbada abịara ya ụgwọ Ehe, ma ọ bụrụ na aka adịghị nwata ọ dị ka ọ mahụ ndị bụ ụmụnne ya Mm, i lekwanụ anya ọ wụ ee Igbo tụkwanụrụ ilu ọzọ sị na ọ wụ a gbara aka na-azọ ala onye ji ji ana-akọnye Ehe, a sị na aka mere azụ mgbakụrụkọ eh, aka mere azụ mgbakụrụkọ ee eh, abada nwere onye ọ na-ekwesị eh, e nwere ike ọ bụrụ na onye ị lụtara ekwesịghị gị i jere ma vuru ma o kwesịghị gị e nwere ka ọ ga-esi dị ọ dị ya bụ nne ị ga-akọwatara anyị isiokwu a gịnị bụ nwoke napụ nwoke ibe ya nwunye ya
ọ dị mma ihe bụ nwoke napụ nwunye ya nwoke ibe ya nwunye ya bụ hmm. nwoke bụ onye bịa napụ nwoke ibe ya nwunye ya maka o ji obere ego hmm. ị ma ọ bụrụ nwoke ị ma e, e, e, isiokwu ahụ abụ na a sị kọwaa ya hmm. ee ọ bụ anyị anaghị ekwu ihe kpatara a ja-anapụ kpọmkwem mm, ka a kọọ ya akọ ya bụ okwu mm, mm, mm, okwute n'isi ntu n'isi ka a kpọdo ya ebe ọ- ya bụ nke nwa bekee kpọ point blank ya bụ kpọ kpọọ kpọọ ya kpọmkwem ya bụ ka nwoke napụrụ nwoke nwunye ya Ọ bụ- ọ ya nwa.
ya bụ nwoke nọ lechara n'anya hapụ mepe anya
nwoke ibe ya saa aka Mm. ee kwọchaa aka wee sị na ihe ọ ga-eme bụ na nwunye maazị nwunye maazị a maazị ekwesịghịkwa n'ịbụ na ọwụ nwaanyị a ka ọ ga-alụ ya ga-amafuru nwaanyị a ma ọ bụ n'ike o ma ọ bụ ihe ọzọ o ji napụ ya ya o ee maka na ihe eji mgbe mgbe oge ruru a ga-ekwu ụmụ nwere ka ihe eji anapụ nwoke ibe mana nkọwa isiokwu a bụ na ọwụ nwoke maọbụ nwoke lụ nwaanyị o maọbụ nwoke na-alụbeghị nwaanyị o hụrụ nwaanyị lụ di mhm. mgbe ụfọdụkwa a na-anapụkwa ma enyi nwaanyị hmm. ee eh, mana nke taata a na-ekwu ndị nwaanyị nọ na di hmm. maka na ihe o ji bụrụ arụ bụ na nwoke lụ nwaanyị maka anyị ekwugo nke nwaanyị nọ na di nya hmm. tata bụ nwoke lụ nwaanyị hmm. ihe ọ ji ihe isiokwu a ji wee bụrụ ihe ịtụnanya bụ na i lee anya ị lụ nwaanyị ihe dị be Okeke dị be Okafọ hmm. nke elu na nke ala ofu ihe enweghị ama m ma e nwere ihe dị iche nne ahụbeghị m ma e nwere ihe dị iche onwekwara amaghị m ma ka m ghara ikwu nke m amaghị mana ị nwere ihe a ihe dị be oke dị be ọgịnị hapụ nke gị jee nara nwoke ọzọ nwunye ya mm, ọ bụ ihe o ji atụ n'anya bụ na ị nwere ya hmm, eleghị anya ọ bụrụ na a sị na eh, nwa okorobịa e, gara gaa napụ nwoke lụ nwaanyị nwunye ya hmm. e nwere ike atụlebe ya sị e, onweghị nwaanyị nọ na oji hmm. ojighị nwaanyị agaghị asị na a na-akwado na anyị na-akwado maọbụ na-adọnyere ihe ọjọọ ukwu hmm. kama na ihe na-ekwu bụ na ee ọdụ bụ ihe ịtụnanya bụrụ arụ bụrụ ngosi enweghị afọ ojuju na ihe ndị ọzọ na nwoke lụ nwaanyị jere napụ nwoke ọzọ nwunye ya hmm, o nwere otu ọ dị ihe a ka m ji sị na a sị na ọlụhụ nwaanyị enwere ike sị ee ọlụhụ na nwaanyị hmm. ehe ọ mabeghị ihe ekwe na-akụ eleghị anya o nwere ka o si ihe si wee na-adabara ya e, nwaanyị agbaso ya maọbụ jiri ọgwụ wee wee napụ nwoke ọzọ e, nwunye ya ya bụ na ihe a ka anyị kwuru ugbu a ka anyị ji kọwapụta ihe bụ mmadụ nwoke ịnapụ nwoke ibe ya nwunye ya mm, nna biko ị ga-akọwatụtụrụ anyị etu ihe a si amalite hmm. mm, maka na eh, o nwere ndị ụkọchukwu na-ekwubu okwu ha sị eh, ma ọ bụrụ na e jide onye kwara iko n'ụlọ ụka hmm. Hmm, ọ bụrụ na ị kwara iko n'ụlọ ụka eleghị anya ụlọ ụka na-enye oche azụ a bịa sị gị gị bụ nwa okorobịa kwara iko a hmm. Hmm? o nweghị ọ bụghị ofu ụbọchị ka ị chere echiche hmm, eh? ya bụ na eh, kedu otu o si ebido daalụ maazị ihe o ji ebido bụ etu o si ebido otu o si ebido bụ ị ma ụmụ nwaanyị na-akọsụ ihe ahụ ọtụtụ ụmụ nwaanyị bụ ndị na-akọsụ ị ma ụmụ otu ị ga-eyi akwa onye nọ n'ụlọ di o nwe akwa ị ga-eyi hmm. ị pụtazi a mara onye ahụ ọ dị ka ọ nọ hmm. o nwe akwa ị ga-eyi ndị mmadụ na-ene gị ndị ụmụ nwoke na hmm. na-asị nenekwa onye a nakwa ah, onye ọ nọkwa di ka bụ ọ nọọ di o nwekwa ụmụ nwoke dịka enyi gị enyi gị nwoke o nwe nwunye ya ọ mara mma wee wee mụọ mma ọfụma ị fụ ya sị ọ dịka enyi m nwoke ọ na-ene nwaanyị Ọ ọfụma na-enedo ya anya. ọ na-enedo ya anya ọfụma nekwa akwa o yi a nwaanyị a mara mma nwaanyị ọ dị ka ka m ga-anapụ ya nwunye ahụ ka m were aka m mezi dozie ya ka ọ dị mma hazie- hazie ọ dị mma Mm. so ihe ọ ga-eme bụ ọ ga-abịa ọ na-enye ya obere ego Mm. ee werugoro nke a zụrụ ụmụaka Eh, eh, biskit eh, eh, ị ma na were azụ- nke a zụrụ ụmụaka ee ee happy hour Eh. na chewing gum Mm. otu a ka ọ ga na-eweta ana ọ bụrụ ọ ga na-eweta obere obere o nwere ike na-enye ya ezigbo ego Ọgọgọ nye puku naira iri.
o nye puku Ya naira were iri zụtụrụ ya weregoro zụtara happy ụmụaka hour. nwaanyị a nọrọ obere ọ sị a kee nwoke ji enye m ego a di m enye m ụdịrị ego Ụdị ego a. ahụ Ee. nekwa enyi ya ka ọ na-ewepụta ego
mana o nwere ihe nwoke a bu n'obi amaghị o nwere ihe nwoke a bu n'obi ọ bịazi o nyezi ya nwaanyị a na-achị "Ah, daalụ sir daalụ Ee, imeela ee. Ah, oh, ị bụ ezigbo mmadụ ee ezigbo di ka ị bụ mm, mgbe ị mara otu- otu nwoke a na o bu ihe- o nwee ihe o bu n'obi tupu o bido na-agwa gị okwu obere obere ị mara mgbe ị ga-asị "Mm, ọ dị ka ọ ka mma ka m soro Johnson mm. di m a o nwe ihe ọ na-arụ nekwa ihe enyi ya na-arụrụ m ọ na-arụrụ m ọtụtụ ihe nekwa ihe ọ na-enyegoro m sọ ego ọ na-enyegoro m mm. ka m zụrụ ụmụaka biskit mm. ọ ga-ezugoro m zụọ akwa mm. so o cheta ya ọ sị ka m sogoro nwoke a na ọ ka mma karịa di onye onye m nọ na ya di ọ dị mma ee eh, ị ma na ajụjụ a gara ịjụ ugbu a bụ ma nwoke lụrụ nwaanyị o nwere ike ịga napụ nwoke ọzọ nwunye ya mana ịkọwa gị ya hmm. eh, ọ bụ ihe dị mfe imenwu a na-emenwu ya ee eh, nwoke nụ nwaanyị nwere ike napụ nwoke ọzọ nwunye ya a na-eme ka a zaa ya etu a ka a ghara ije gbatọba ya bụ okwu eh, maka na dịka ịhụgonu ihe a onyonyo e sepụtara hmm. ndị niile a bụ ndị ọ bụghị e, ama m ka m ga-esi akọwa ya mana i lee ya anya ọfụma hmm. o nwere nwaanyị sị na ịkwa iko dị ụtọ hmm, ọ sị na ịkwa iko dị ụtọ hmm. i lekwana ya anya na etu e, ihe si aga na ala anyị nakwa ụwa gbaa gburugburu ya dịka ime ihe ọjọọ ọ na-atọ ụtọ maka na ahụghị m ihe dị na ya na mmadụ lụọ nwaanyị hmm. nwunye ya nwere ihe niile nwaanyị nwere hmm. gị hapụ nwunye gị ahụ ga na-aga anapụ eh, nwoke ọzọ hmm. nwunye ya o nwere ka ọ dị ọ wụ n'ihi na ndị mmadụ ka na-agbaso ihe ọjọọ mhm. karịa ihe ọma maka na ọ wụ ihe a na-asọ asọ hmm. Hmm, ọ bụ ihe a na-asọ asọ eleghị anya ọkachasị gị na mmadụ wụ enyi nwoke hmm. ya na-abịa na be gị gị na ya na-eri na-aṅụkọ hmm. i si n'azụ na-abịa anapụ ya nwunye ya hmm. na-edina nwunye ya maka na ihe na-ewu ugbu a family friend family friend family friend ahụ enyi ezinụlọ ahụ a na-ekwu kwesịrị inwe okere ebe ebe ebe ebe ị ga-agadebe ọ ya ka ndị ugwu ji eme ba shiga ee mana ị ma ndị ugwu na-eme ba shiga because ọ makwa enyi ya nwoke Ee, ahụ nwee ee. ike bịa na-edi ya na-edina nwunye so Ya bụ- ọ ya ka a ga-abịa mee ya fence ka ọ ghara ịbụ ị na-abata nwaanyị ga-anọrọgo n'ime na-asị ka Nke a- onye bụ onye ahụ Ee, nne hapụ okwu ahụ nke a bụ nke a na-afụ anya Mm, ihe a na-anaghị afụ anya karịrị maka ihe ị maghị ọ karịrị gị sị hapụ ya etu ahụ onye a na-anapụ nwunye ya nwoke ọzọ na-anapụ nwunye ya hmm. kedu ihe ị chere na ọ ga-eme hmm? kedu ihe ị chere na nwoke ga-eme hmm. onye a na-anapụ nwunye ya ah, ihe m chere nwoke a ga-eme bụ ọ bịa ọ fụ ya that ihe a bụ ihe na-eme na ị ma o nwe ndị a ga-akọrọ that ọ dị ka enyi gị na-anara gị nwunye ị ga-asị mba enyi m ama megbu ihe ahụ Continue. E- enyi m ama narịgbu m nwunye m na o nwe ihe m mere ya Mm, but ọ bụrụ ka i jiri anya gị fụ fụ ya korokoro mm, ị ga-asị "E- enyi m ka ihe m mere gị i ji anara m nwunye m ọ maka i ji ego mm, ihe ị ga-eme bụ ị kpọgoro nwaanyị gị Mm. nọrọ ofu ebe sị ya bịa nwaanyị ka ihe ị chọgoro ọ maka ego Ị fụkwa- gị ị fụkwana onyonyo a ee eh, na wa o. lele ya anya ihe a bụkwa ngwa nke iko ọ bụrụ na i nekwa nwunye nwoke a na Ee. ọ ka nke a mma Mm, ọ bịa bụrụ asamboro nke a mm. tinye na ya ya bụ na o nwere ka ọ dị Na o nwere ka ọ dị. Ee, esi na ọ- ya bụ nwoke ahụ nwere kwesịrị ka ọ gaa ee, jekwude nwoke ahụ sị ya ya ka ihe o mere ya wepụ aka enwe n'ofe Aha. Ya Nke kwụsị ịna mgbe ya iji anara nwunye. mụ nwunye m Ee. ọ ọ bụrụ ụkwọrọ ịkpọ nwunye gị nke ị nọ na ya dị si abịagoro ya nọrụgoro ọdụ ka ihe na-eme ọ maka ego adọrọ ka iji eso nwoke a ọ bụrụ ọ bụ ihe Ihe- ego ka a ịma na- chọọ otu m ga-eme nye ịma- gị ịma na- ego ana ihe na-eme ya bụ nwaanyị na-anọrọ na ya dị onwe ebe ọ na-enweghị ọ na-aga na-arụ ihe onwe ya mụnwa ọ na-arụ.
na-eche na nwoke ahụ ga-eme Mm, ee bụ dịka ọ bụrụ na o mesie nke i kwuru mm. mechaa ka a mara ma ga-agwa onye ukwu wara n'ụzọ udo hmm. mezie ya ka ọ kwụsị hmm. ọ bụrụ na ọ kwụsịghị mụnwa na-eche na ọ bụghị ihe sọ gị na ya ga na-akpa hmm. gị wefu ya n'aka ndị ọzọ esitekwa ebe ahụ ewepụ ya n'aka ndị ọzọ m gaghị asị gị gị ma- gị were mma mapụ ya isi maka na i mee nke ahụ i gbuola ọchụ Ọ ya. kama soro ji nwayọọ nwayọọ na-eso ya. ọ bụ ihe mwute ọ na-ewute Ọ rinne na-ewute, mm. o nwere ụmụ nwoke na-agaghị edinwu ya o nwere ụmụ nwoke nwere ike ịkwụ ụdọ ọ na-egbukwa nwoke ee o nwere ike ịkwụ ụdọ mara amara na omenala igbo na-asọ ya ma nke anyị kwuru ụnyaahụ ma nke anyị na-ekwu tata ile a- omenala igbo na-asọ mmadụ ịlụ di Mm. s- hapụ di ya na-agakwu Na-agagharị. nwoke ọzọ maọbụ mmadụ ịlụ nwaanyị hapụ nwaanyị ya na-agakwu Ga-enwe nwaanyị ọzọ ihe ndị a niile o nweghị mgbe omenala igbo kwadoro ya i lee ya anya ọ wụ nsọ nsọ ala Mm. o nwere onye ọ ga-abụ ya hapụ di ya ma mekọ ya na nwoke ọzọ o were ego nwoke ahụ nyere ya siere di ya nri di ya erie nri ahụ di ya ga-anwụ eleghị anya ị na-agakwu nwoke ọzọ ọ na-egbochi agamnihu mhm. ga-abịara n'ezinụlọ unu n'ihi mmehie mhm. ahụ ya bụ na n'ezie n'ezie o kwesịghị ma ọlị na ee eh, nwoke ga na-anapụ nwoke ibe ya nwunye ya mana dịka anyị kwugoro ihe ị ga-eme bụ soo ya dịka eh, onye jiri obi umeala soro ya soro okwu ahụ eluigwe na elu ụwa agbara gị akaebe hmm. ala makwara na i ji ọfọ hmm. i jiri onye ahụ ọfọ maka na o nwere ụmụ nwoke ga-abụ ha mata amata na ụdị ihe a na-eme hmm. ihe mgbe ha ga-eme ga ọ ga-adị egwu ụfọdụ mm. ga gbuo mmadụ ma ọ chụpụ nwunye ya mm. eleghị anya ngọzi chineke gara isi n'aka nwunye gị ahụ weta n'ezinụlọ mm. ị chụpụ ya ihe ndị a niile ekposa ụmụaka a mụrụ amụ abụ ha niile abụ ha n'ala maka na e, ezinụlọ e bigidere sị na alụkwazighị m n'ihi ihe dị etu a ụmụaka bụ ndị na-ata ahụhụ dị na ya ya bụ na ihe ị ga-eme bụ iji nwayọọ nwayọọ nwayọọ sorie ee ijekwa na-egbu ọchị ma ihe ndị ọzọ kama na ọ dị mwute hie nne ee anyị ga-aga na mm, ee, ọba akụkọ anyị ugbu a ka anyị kọọ akụkọ ụwa ee anyị ga-aga ezumike a ga-eji wetara gị akụkọ ụwa maka o jigoro nkeji iri abụọ na atọ gafere elekere itoolu obere oge ugbu a ha asị anyị kwara pụ ya mere a ga-eji ọsịsọ gaa kọọrọ gị ebe akụkọ ụwa ee ihe nke otu o si ada na otu ihe na-emenụ ehe nke ọ ga-abụkwa ihe anyị na-akọkwa n'obu na anyị na-atụ ya mbọ obere akụkọ ụwa maka na ị chọọ ịmatacha ihe niile ka otu o si mee ị gaa n'ọba ebe a na-ere akwụkwọ nta akụkọ maọbụ eh, igwe onyonyo goro oge Eh, a na-akpọ eh, akụkọ ụwa n'uju ya ya bụ full bulletin n'asụ bekee gị nụrụ ihe niile mana ka anyị kọtụrụ ugbo ya atụ ego azụ eh, ka ị nwee ike mm, ịmakwa ka o si ada na nkenke ị pụkwana n'ihe onyonyo gị maka ihe ọzọ ị ga-ahụ bụ ebe anyị na-akọpụrụ gị akụkọ ụwa ndewo

ya ka unu ga na-ekiri o ihe na-eme interested n'ebe anwa ọ wụ ebe a nọ mama africa igbo tv daalụnụ
Mama Africa Igbo anyị zuru ka e mee

ya ka unu ga na-ekiri o ihe na-eme interested n'ebe anwa ọ wụ ebe a nọ mama africa igbo tv daalụnụ
Mama Africa Igbo anyị zuru ka e mee

nna m ukwu a na ihe onyonyo dị iche iche na mba ụwa niile bụ ugbu a anyị na ya nọ ebe a mama afrịka igbo anyị zuru ka e mee Wow, ndị Igbo nke na-enwe ugbu a bụ na ebe a nọ bụ na Mama Africa Igbo TV

nnọọ na akụkọ ụwa nke ụtụtụ tata na mbụ nụrụ ihe ndị a anyị ji mere isi akụkọ fada mbaka ekwuola na gọọmenti emeela ngalaba ụlọikpe naijiria ihe egwuregwu maka ikpe nnamdi kalu ụlọikpe kachasị elu enyela ahmed lawal ikike ịzọ ọkwa ụlọ omeiwu na yobe steeti gịnị na-esere john okafọ na nwunye ya ọtụtụ ndị mmadụ anwụọla n'ala ọma jijiji malitere na tọki aha m bụ maazị okwi francis ide ugbu a nụrụzie akụkọ ndị a n'uju ya ụkọchukwu katọlik ama ama na naijiria bụ fada mbaka ekwuola na gọọmenti naijiria ọzọ ka ha tọhapụ Maazị Nnamdi Kalu bụ onyeisi otu na-azọ nnwere onwe Biafra a kpọrọ Indigenous Peoples of Biafra IPOB n'aha ịchafụ n'asụ bekee Mbaka kpọrọ oku n'ọgbakọ ekpere o nwere n'ọdịnso a dịka o kwuru na ọ bụ naanị na Naịjirịa ka ụlọikpe ga-atọhapụ mmadụ gọọmenti asị mba ma ka jichie onye ahụ Mbaka kwuru na njichi Kalụ emeela ka ndị mmadụ na mpaghara ala Igbo na-ata ahụhụ ihe na-agbasaghị ha ụmụ akwụkwọ anaghị agazi akwụkwọ ndị ọrụ anaghị aga ọrụ ụbọchị mọnde a kpọchie ebe niile dịka Mbaka siri were kwuo cheta na kemgbe gọọmenti Naijiria jichiri Nnamdi Kalụ na mba Kenya ma kpụlata ya Naịjirịa n'ọnwa Juun nke afọ puku abụọ na iri abụọ na otu ndị otu IPOB tinyere iwu na o nweghị onye ga-apụta iro na mpaghara ọwụwa anyanwụ Naịjirịa niile kwa Mọnde ọbụla iji gosipụta iwe ha maka ihe gọọmenti mere IPOB mechara kwuo na ha ewepụla iwu a ma gwa ndị mmadụ ka ha na-apụta ụbọchị Mọnde mana ụfọdụ ndị otu ipob ekweghị na iwu a ndị kewapụrụ ma kpọọ onwe ha autopilot ha na-aga n'ihu na-amanye ndị mmadụ ka ha nọrọ n'ụlọ ụbọchị mọnde ndị dịka ọ dị ugbu a n'ihi nke a na steeti ise niile dị na mpaghara ọwụwa anyanwụ naijiria ụbọchị mọnde na-abụzi ụbọchị ezumike maka na onweghị onye ụjọ na-ekwe ka ọ pụta iro Fada Mbaka katọrọ etu ndị ọchịchị Naijiria si na-akpa agwa ka a ga-asị na ihe na-eme n'ọwụwa anyanwụ Naijiria agbasaghị ha ụlọikpe kachasị na Naijiria akpọpụtala aha Ahmad Lawal dịka onye nwetara ikike ịzọ ọkwa ụlọ omeiwu Yobe North ha mere nke a site na iwezuga ikpe ụlọikpe mkpesa mere nke nyere Bashir Machina ike ịnọ n'otu APC zọ ya bụ ọkwa mana n'ikpe ndị ọkaikpe abụọ ji ha kwuru na ihibe ntuliaka ime ụlọ ọzọ n'ọnwa Juun bụ nke Lawal meriri dara iwu dị na ime Electoral Act n'ihi na APC akagbughị nke ha bu ụzọ were mee na ụbọchị iri abụọ na asatọ nke ọnwa Mee ọkaikpe Sestus Nwenze bụ ọkaikpe nọ n'isi ụlọikpe ahụ kwuru na ikpe nke ụlọikpe ukwu na ụlọikpe mkpesa nyere kwuru na Machina nwere ritere ikike ahụ ezighị ezi nke mere na ekwesịrị ka a kachagbuo ma kachapụ ya bụ ntuliaka e mere ọ kọwara na Machina kwesịrị iweta ikpe site na ụzọ a kpọrọ writ of summon n'ihi ebubo nrụrụ aka e boro APC site na ezigara INEC aha Lawal ezinụlọ onye ejije Nollywood a ma ama bụ John Okafor ma a makwa ya dịka Mr Ibu n'asụ Bekee na-aga n'ihu na-agba ghara ghara n'ihi nghọtahie dara n'etiti ya na nwunye ya bụ onye na-ebo Okafor ebubo mmekpa ahụ nakwa ihe ndị ọzọ na-asọ ntị oyi nwunye Ibu bụ Stella Okafor na-ebo ya ebubo iti ya ihe tinka kụrụ pan nakwa eye nwa ha nwaanyị bụ Jasmine Mr Ibu mụrụ ụmụ iri na anọ Stella Okafor bụ nwaanyị nke abụọ Ibu na-alụ dịka ya na nwunye mbụ ya gbasara bụkwa ndị nke ha ndị mụrụ ụmụ atọ ebe Jasmine bụkwa nwa Ibu kutere oge ọ dị na nwata tupu alụbata Stella afọ iri na abụọ gara aga n'ihe onyonyo nke nke sị Oriakụ Stella mere nke fegharịrị na soshal midia gosiri ebe Okafor ji Bekee na Igbo na-agwa onye ahụghị anya a na-eche na ọ bụ nwunye ya na ya ga-emesi ya ike ma ọ bụrụ na o kwughị ihe na-esere ya na Chioma ya bụ Jasmine bụ nwa ha nwaanyị ebubo mmekpa ahụ a nwunye Okafor tụrụ ọtụtụ ndị mmadụ n'anya n'ihi na Okafor bụ onye a na-echebu onye na-enweghị nsogbu ma na-akpa ndị mmadụ obi ụtọ na mkparịta ụka ya na ndị nta akụkọ nwere n'ụbọchị fraịde Okafor kwuru n'ezie na ya na nwunye ya nwere nghọtahie nke mere ka ya hapụ pụrụ ya ụlọ ha na ebubo ndị ọ na-ebo ya sị na ọ gbagwojuru ya anya nke ukwuu o kwuru n'olu ya na mụ na ya ebizighị n'ihi nghọtahie ọ na-akparị nwa m nwaanyị n'agbanyeghị na ndị uwe ojii dọrọ anyị aka na ntị ka anyị ghara idebanye ihe ọbụla na-esere anyị na soshal midia John Okafor mụrụ ụmụ iri na anọ nwa ya nwoke bụ Stanley Okafor bụ nke abụọ ewezuga ebubo na nwa ha bụ Jasmine na-ayị nna ha Stella Okafor na-ebo ebubo na nwaada ahụ na-akpa nkata ire ụlọ nna ya na nzuzo mana otu n'ime ụmụ Ibu bụ Daniel Okafor kwuru na ebubo ndị a niile bụ okpotokpo asị dịka o siri were kwuo ala ọma jijiji nke ukwuu dakwasịrị ọwụwa anyanwụ mba Turkey na ụzọ ụtụtụ ụbọchị mọnde ma gbuo ihe karịrị mmadụ narị ise dịka mgbe eji na-ezipụta ozi a ngalaba mba US na-enyocha ụdịrị ihe ihe a mere kwuru na ala ọma jijiji mere ihe dịka ebe elekere anọ nke ụzọ ụtụtụ bụ elekere abụọ na Naịjirịa na mba ahụ dịka ebe ala ọma jijiji a metụtara dị nso na oke ala Turkey na mba Syria e kwuru na mmadụ narị abụọ na iri atọ nwụrụ site na ya na Syria ebe mba Lebanon na Cyprus nụkwara ya bụ ọma jijiji mgbe ọ dara osote onye isi ala mba Turkey bụ Fuat Oktay na-ekwu na ọnụọgụgụ ndị nwụrụ na Turkey esila na iri asaa na isii ruo narị abụọ na iri asatọ na anọ nke mere na ọnụọgụgụ ndị nwụrụ agafeela narị ise ugbu a mpaghara ebe ndị ọnwụ a metụtara n'ime mba Turkey gụnyere Aleppo Latakia Hama nakwa Tartus dịka akụkọ ka na-amalite ọ pụtala ihe na ndị nwụrụ anwụ na ya bụ ala ọma jijiji ga-akarị ọnụọgụgụ a ekwupụtara ugbu a a na-atụ egwu na ọnụọgụgụ ndị nwụrụ ka ga-agbali elu nke ukwuu dịka a ka na-eme mbọpụta ozu ndị ka nọrọ n'okpuru ya bụ ala ọma jijiji maọbụ ụlọ dakpọsịrị n'ebe ahụ etu a ka anyị si hazie wetara gị ya bụ nchịkọta akụkọ mana tupu anyị echigha azụ na agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ nụrụ ihe ndị ahụ anyị ji mere isi akụkọ ọzọ fada mbaka ekwuola na gọọmenti emeela ngalaba u- ikpe na naijiria ka ọ dịka ọ bụ ihe egwuregwu maka ikpe nnamdi kalụ emere ka unu mata na ụlọikpe kachasị elu n'ala anyị enyela ahmed lawal ikike ịzọ ọkwa ụlọ omeiwu na yobe north ajụjụ ka a jụrụ ebe a sị ọ bụ gịnị na-esere John Okafọ na nwunye ya ọtụtụ ndị mmadụ alaala obodo afụdebe na mba Tọki n'ihi ala ọma jijiji mere n'ụtụtụ ụbọchị Mọnde ndewo ọ ka bụkwa maazị Okwi Francis dị ka anyị chigha azụ ma gaa n'ihu na agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ

Ọ dị mma ndị Igbo anyị echitala azụ na mmemme a na-akpọ agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ ka anyị kpọpụta maazị na akụkọ ụwa ọga maazị nnọọ na akụkọ ụwa. ndewo nne daalụ mm, gị bụ onye ọma na-ekiri anyị anyị na-ekelekwa gị ọzọ ka ị ka ji wee nọsie ike na-egere ihe a na-ekirikwu ihe anyị na-eme n'ụtụtụ a ana m asị chineke gọzie gị ee dịka anyị na-ekwu ọ bụrụ na ugbu a ka ị gbanyere igwe okwu gị anyị si ngalaba akụkọ ụwa wee chighata azụ ee mana ihe anyị ji mere isiokwu bụ ee nwoke ịnapụ nwoke ee ibe ya nwunye ya Mm, anyị sị ka anyị kọọ ya bụ ka a kọọ ya ọ bụrụ asịrị mana ka a na- mgbe a na-ama njakịrị ka a na-ekwu eziokwu ka anyị na-eme ya ka ọ bụ ihe egwuregwu ka ọ bụ akụkọ a- a- akụkọ eh, ịkpara obi aṅụrị ma ọ bụ otu ọbụla anyị si na-eme ya anyị chọrọ ka i si ebe ahụ tụtụrụ otu ihe maọbụ ihe ndị ọzọ eh, ga-enyere gị aka na ndụ eleghị anya ọ bụrụ na ị nwere echiche eh, nwaanyị ahụ unu na ya bidebere eh, gị bụ nwoke obi a na nwere ka o si akụ mgbịrịgba ị na-afụ nwaanyị ahụ nwaanyị ahụ ọ gafee ọ gafee n'ihu ụlọ gị ọ gafee ụbọchị niile ka ọ na-agafe i bidogo chewe echiche ọjọọ eh, eleghị anya na di ya bụ eh, ọ na onye mason ọ na-arụ mason di ya bụ onye eh, ọrụ kwangara mana gị onwe gị bụ onye aka ji akụ ị nwere ụlọ ebe a na-azụ ahịa puku puku nọ gị n'aka nwaanyị ahụ bụ eleghị anya gị hụ ya ka oge- oge- oge ọ gara gote ee, nkeji e, osikapa nkeji nkeji mudu osikapa e, ọ ga-eje siere ụmụ ya ise ee i bidogo na-ara nwa- ara nwaanyị ahụ anya nne na ha ara- arọ ya anya ee nwaanyị ahụ e, nke nọ na nke a na ọkwụ gemgem ị sị ka nna nwa nwoke a nke a udo jide ihe o denye n'elu ka nwaanyị ya nkịrịka akwa dịka isi were Ee, ee, otu ụbọchị i bidogo o nwego ụbọchị nke ọzọ i nyere ya puku naira ise ị jụrụ ya sị kee ihe ọ le-eje igote ya sị la ọ le-ejekwa igote ọkara mudu ee, osikapa ya na eh, iko ee, agwa abụọ Ọ- ọ- ọ- ọ gwakọọ ya o siere ya ụmụ ya nọọ crayfish adụdị ya nọọ ose na mmanụ ee ọ wụ ụdị T-shirt afụ na mma niile ị mara Mm. ee ee i wee sị ya "Na, anwụla ngwọ Ọ- ọkwa ngwa lee puku naira ise gaa were ya sie ihe o gote anụ gote ihe niile tija n'ahịa ee ịrọ ịnya o nwere e nwere ebe ị na-aga ọ bụghị obi ọcha gị ka i ji mee ya i mehị ya n'ihi na ị nwere obi ebere Ọ ya. i mere ya n'ihi na ị na-atụ anya ee eh, ka ị sụọ ị sụgodo ọfịa hmm. ọ sụọ ọfịa ị sụsịa ọfịa hmm. ee eh, n'ihi puku naira ise mbọchị ọzọ nye puku naira iri mbọchị ọzọ puku naira iri abụọ ee eh, ee ị maga enwe oke ise ị ga-asụru ọfịa wee sị na o ruola mgbe ị ga-ewere ihe ubi ah. ịkọ n'ugbo ịkọchago ugbo n'ọka uru ya Ah, mana otu ọbụla o si dị gị bụ onye na-ekiri anyị anyị na ajụjụ anyị na-ajụ ugbu a bụ kedu otu a ga-esi wee mezie ihe ọjọọ a na-eme n'obodo maka ihe a bụ ihe ọjọọ nne kedu ihe ị na-eche na a ga-eme Ah, ihe m na-eche a ga-eme na nke m nwa o. Mm, e, a na-akụzi onye ahụ ihe akwụkwọ nsọ hmm. a gwa ya ihe dị njọ na ihe dị mma na akwụkwọ nsọ e, a na-agwa ya ozi ọma na-agwa ya ihe ọ na-eme na ọ dịrọ mma na Chineke kwuru sị onye nụ di ya jide di ya ọfụma mm. a ghara ya onye nụ nwaanyị ya jide nwunye ya ọfụma otu a ka ọ dị na mm. ị gara ị ga-eji hapụ nke gị na-etinye anya na nke onye ọzọ mm. gị nwa ji iji nke gị imechabụ nke gị na-etinye anya na nke onye ọzọ mm. ọ bụrụ ị chọọ ka nwunye gị maa mma i mee ya ka ọ maa mma ka ị ghara na-etinye anya na nke onye ọzọ ọ bụgoro nwa agbọghọ ka i buru buru anyị sị nwa agbọghọ ọ bụrụ ị bịa i buru nwunye mmadụ ọ bụrụ ihe ọma ihe a ga na-egbochi ihe niile ị na-eme ma hmm. ọ bụrụ o nwe afịa ị na-azụ i buru nwunye mmadụ ihe ama work
ọ dị mma eh, dịka ikwutere okwu ahịa eh, gị bụ onye nọ n'ọdụ ahịa na-ekiri anyị eleghị anya ị na-aga n'ihu nke ọma mana kemgbe kemgbe ibidoro na-arụrụ aka i buo nwunye onye nke a mbọsị a i buo nwunye ịma na a na-ekwu nnapụ mmadụ nwunye ya hmm. ee eh, ọ dịka a na-ekwu ndị mmadụ ga na-ele anya ihe ndị a na-akọdu ọ na-emenwu ị napụrụ mmadụ eh, nwunye ya abụghị mgbe ị gara akpọrọ ya gị na ya biri n'ụlọ mgbe iri- mgbe i- mgbe i- i- i- dịka anyị na-akọ i- i mere ka uche nwunye mmadụ pụọ Pụọ n'ebe di ya nọ nọrọzie n'ebe ị nọ n'ihi ụmụ kịrịkịrị ihe ị na-emere ya na-enye ya. ehe ị napụgo ya, maka na onweghịzi ihe nwaanyị ahụ ji- ga-eji di ya kpọrọ onweghị ihe ọ ga- em- a- a- ihe ọ ga-asị na ihe a bụ e, e, ihe ihe o ji di ya kpọrọ ka m kpọọ ya etu a Ọ dịka ụmụ nwaanyị na-ere ihe n'ebe ọtụtụ ụmụ nwoke nọ. bụ- ee, ị na-ere ihe ụmụ nwoke na-abịa n'azụ na-akpa ya aka na-akpa ya aka mama Joyce were nke a ọ- ọ kpa ya aka ị chịa kekeke ọ bịazi o nyezi gị o o nwee mgbe ọ ga-eru ọ sị mama Joyce ị bịagoro ka anyị gaa ụmụ akwụkwọ ebe anyị na

Eh? pụta na mgbede nwee joy ọkwa etu a nwaanyị ọ- ọ- nwaanyị nwere ike kwadosi Nwa- o nwere ihe nwaanyị mere mepee anya. ee o nwere ihe mere ebe m bibu bụ- na na m bibu tupu m bịa Abuja nwaanyị kwadosiri i- i- were akwụkwọ nsọ kpaa n'aka sị di ya na Na ọ na- na-aga- na ọ na-aga ụka mgbede Eh? Ehe, so o nwere ike ma joy ya na-atụ ụjọ Ọ, nke nwoke akparị ya alo sị ya yichie akwa ọfụma para akwụkwọ nsọ Oh. sị di ya na ya na-aga ụlọ ụka Chai. Bịa- bịa- bịa bụ mee nwee joy atụbagodo akwụkwọ nsọ n'akụkụ ya bụ na ọ- ọ ma akwa asa ahụ kpachara anya ya o. maka na ihe ụkwụ na-aga warawara anya na-aga Ọ warawara na-afụ na-ahụ ya ya na- anyị na-ekwu ya a na-achị ọchị mana ọ bụ ihe ọjọọ Ọ ihe ọjọọ. ee et- em, nwa na-eche na ee, ekwenyere m n'okwu gị na a ga-ejiri akwụkwọ nsọ okwu Chineke mm. were na-ewepụcha ihe ọjọọ niile ahụ mm. eh, maka na ị na-anụ okwu Chineke okwu Chineke dị ka mmiri nsọ na-asachasị ahụ mm. i were ya na-asacha obi gị ka ị na-akpụdebe Chineke nso eh, ihe niile a bụ ọrụ anụ ahụ ee eh, sista gboro m mkpa n'ahụ ihe a bụ ọrụ mana chineke kwuru na ahụ anyị yi ugbu a onweghị onye ga-eyi ahụ a wee banye alaeze chineke oh. ihe niile a ga-ere n'ala hmm. ya bụ onweghị ihe ọbụla i nyere anụ ahụ gị ga-eju ya ọ ga na-achọkwa hmm. ọ bụ Oliver Twist hmm. ị na-enye ọ na-achọ ee eh, ọ fụcha mama Joy tata ọ fụ mama Nkiru echi ọ dị ya ka mama Joy erughịzi ka etu a ị na-enye afọ anaghị eju ya ya bụ ị chọọ ịgbanarị ọkụ ala mmụọ maka na ihe niile anyị kọrọ maka anyị mere anyị kọrọ ụnyaahụ eh, nwaanyị napụ nwaanyị ọzọ di ya maka ntata anyị kwuru nwoke napụ nwunye nwunye eh, nwoke ibe ya eh, nwunye ya ha ncha niile bụ ihe na-eduba na ọkụ ala mmụọ ị gaghị eketa alaeze chineke agbanyeghị na ya na-enye gị oche n'ihu ihe oche n'ụlọ ụka hmm. mm, mana ị na-arụrụ aka hmm. ị gajeghị ebe ọbụla eh, ị gaghị agarudu nso onwe nke na-aga aga ọ ya bụ na ihe na-esiri onye ahụ ike hmm. eh, ebe na-achụ ijiji na shọpụ n'ihi na ị gara arụrụ aka ị na-arụrụ aka ọ dị ka mm, nkeji iri ise ka o ji wee gafee elekere itoolu ebe a ka ọkụ ga-anyụkwa anyị na ihe mmemme nke ụbọchị taa mana echi ka bụ ụbọchị ma ọ kụọ elekere itoolu anyị na-amalite mmemme anyị a, agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ nne biko kelee ndị Igbo ka anyị ndị Igbo ana m ekele unu. Ee, ị- ka m were ohere a gwa ụmụ nwaanyị okwu onye ọbụla na-etinye anya n'ebe nwoke nọ biko ka i wepụ anya na ọ dịrọ mma jide di gị ọfụma wepụ anya na ee, ihe onye ọzọ na onweghị isi gị na di gị gba mbọ ego na-apụta daalụ na ebe mụnwa bụ Florence Achidome Success daalụ ọ dị mma mụ onwe m maazị Ogwu Francis Denyi na-asị gị deme edeme ka ọ dị n'echi
abụ m prọfesọ Kingsley Chiedu Mọghalụ ya bụ Ifekaego Nnewi na-elenụ channel Mama Africa